Нэр дыгъэр къухьагъуэфӏ къызыщӏ къидмычу щытым, уэлэхьи тхуимычыжыну мыхьэ. Мы сыхьэт дахэри узыгъэӏухьа хабзэм. Мыр мыгъуэ къысхуищэхуащ.

Ж, Жаннэ. а, Жаннэ, мхм. фӏэ. Нтӏэ зы упщӏэ сып, Жаннэ, сыпхуиӏэщ, Жаннэ? Фӏэ, Э, сынодаӏуэ. Жаннэ, э, лэжьыгъэ куэд ущылэжьа, лэжьапӏэ куэд ущылэжьа? Сэри?
Мм. Хьэуэ, тхьэ сыщымылэжьа, э, илъэс тӏощӏ хъуауэ зы фабрикэ гуэрым сыӏутащ, зэхуащӏыжыху иджы.

Дыдэ, иджыри зы упщӏэ сиӏэ. Дэ зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм дей зэзэмызэ ди цӏыхухэр къыдэтшурэ догъэлажьэ. Укъыдэкӏыфынэ уэ дэ махуэхэм? Сэ зыгъэпсэхугъуэ махуэ сиӏэххэкъым. Сытым дей сылажьэм содэ нтӏэ. Уэлэхьи фӏы дыдэм, ауэ иджыри гъэсауэ дэ щыдэгъэлъыхъуэ. Нтӏэ зэрыжыпӏэмкӏэ зыри дагъуэ уиӏэкъым уэ. Сыжиин ӏей дагъуэ зимыӏэну, Алыхь дагъуэ гуэри сиӏэм сэ, ауэ.

Сыт пщӏэр? Мыдэ зыгуэрым соджэ мо емдей. Сыт мо узэджэр? Уэ пщӏэнукъым ар. Модэ лэжьапӏэмкӏэщ. Сегъэплъыт. Къыбгурыӏуэрэ зыгуэр? Нтӏэ.
итӏанэ уи чэнджэщ къысхуэщӏ. Зэ зэи сыт лэжьапӏэ ӏуэху щыӏэу мыр зэран умыхъу. Сэ уэ зыпхузогъэгусы.
Сыт щхьэ? Сыт къэхъуари?
Япэм щыгъуэ пщыхьэщхьэ къэсыхункӏэ, мы пэшым сыкъызэрыщӏыхьу, моуэ сыкъызэретӏысэхыу, си ӏитӏыр быдабзэу быубыдти, си нэм къыщӏэплъу, къыщӏэплъу, си ӏэр умыутӏыпщу, быду зэпкъузылӏу, ахуэдэу ущыта. Иджы иджы укъызэплъыжкъым, си ӏэхэри пӏыгъыжкъым, сыт абы къикӏыр? Зыгуэр къэхъуауэра?
Зыри къэхъуакъым. Нтӏэ, хьэ си ӏэхэр умыубыдыжрэ хьэ умыӏыгъыжрэ? Мис а пщӏэжрэ уи пианинэ фӏыцӏэжьыр? Нтӏэ, мис а уи пианинэ фӏыцӏэжьыр зэрытщэжрэ? Уи ӏэр сымыӏыгъыжыми хъунущ сэ, къыбгурыӏуакъэ ар.
Зы пианинэ Алыхьым жиӏэм къэсщэхун сыт? Хьэуэ, къэ, къыумыщэху, хуейкъым.

Бдзэжьей агъуэду щыӏэ хъуреибзэщ, и лъакъуэ цӏыкӏу хэплъагъу абы. Нтӏэ-нтӏэ, солъагъу. Мис абы и хъуреибзэ цӏыкӏухэр шылъэ, шылъэгу жыпӏэнщӏэ, черепахэ жыпӏэ, зэфӏэкӏа. Зэфӏэкӏа, сабэ, зэфӏэкӏа. Кунэ, мис тшхын, мэрож. Сыт мыгъуэ абы зэреджэ? Шэӏумыл жиӏэрэ абы иджы сэ среджэ. Мэрожнэ жиӏэм тынш жащӏэ. Къыхуей?
Хъунущ, схуэдэ.

Зы махуэ уи унэ лэжьыгъэхэм сеплъащ сэ. Адыгэбзэмкӏэ, урысыбзэмкӏэ?
Математикэмкӏэ. Къэпщӏаӏэ иджы абы сэ сыщӏеплар.
Сыт?
Уэ уи закъуэпцӏий ауэдиз щыуагъэ дауэ абы зэрыхэпщӏыхьа? Зы цӏыхум ауэдиз хищӏыхьрэ ауэ унэ лэжьыгъэ къыуатам? Щхьэ зы цӏыху? Сэ мамэ си гъуса.

Иджыпсту къыщӏыхьэну и зэманыр нэса къудейуэрэ аращ.
Залинэм, экзаменыр тэмэму тхуэмыщӏу щытмэ, уэ бощӏэ абы къыдищӏэну, кърикӏуэнури бощӏэ. Сытым дей хъарзыну дотх нобэ иджы сыт къэхъужауэ ущӏэгузавэр. Псори тэмэм хъунущ ар. Зы щхьэ умыгузавэ. Хьэбидэт Андреевни фӏы дыдэу дыкъелъагъу дагъэфыну тхущытщ.
Абы зехъуэж Махуэ махуэкӏэ.
Фыкъэкӏуа! Дауэ ущыт Хьэбидэт Андреевнэ? Хъунущ, фытӏыс, фытӏыс. Фи лэжьыгъэхэм сеплъыжащ сэ, лэжьыгъэфӏ дыдэ фщӏащ, тӏумикӏ. Упсэу. Ауэ сэ къызгурымыӏуауэ абы хэлъыр фщӏэрэ? Сытыт? Тӏуми, фи щыуагъэхэр щхьэ зэтехуэрэ? А?

зыгуэрым тебухуауэ щытхъуэ.
Тхьэ тезмыухуа. Тумыухуэу хъуну уэ уи ныбжьыр мэкӏуатэ, апхуэдэу Тэмэм къыщыкъуэкӏакӏэ уегупсысын жызоӏэ. Чэнджэщ зыгуэр къызэрытхъуну дэи? Сыт абы теухуауэ сэ бжесӏэ? Сэ сщӏэ мыгъуэрэ? Еплъ сэ абы сызэрегупсысын жиӏэмэ. Сэ къызгуроӏуэ абы ныбжь зэриӏэри, уэ нэхъ фӏыуэ зэрынэхъыжьри, ауэ егупсысыт. Цӏыху зэтетщ. Мылъкум фӏыуэ, фӏыуэ хэсщ. Бынитӏ иӏэщ, щхьэгъусэ иӏащ, ауэ абы и бынхэр ин хъуауэ ахэр зыкӏэ зэран хуэхъунукъым. И унэ лъапсэм ауэ, ауэ бгъэхъеин хуейуэ зы мэскъал илъкъым, ауэдизкӏэ къещӏэкӏащ. Ди машинэр машинэщ, уэри машинэ укъригъэтӏысхьэну, мы дунейм узыхуэмыныкъуэ, узыхуэныкъуэ щымыӏэу уигъэпсэуну, уэри, уи бынхэри, уи бынхэм я бынхэри. И щхьэми зыгуэр епщӏэнщ ӏуэху хъумэ, къэбгъуэтащ, абы къыхуэбгъуэтынт. Сэ къызэрысщыхъумкӏэ, ауэдизкӏэ цӏыхухъу зэпӏэзэрытщ, цӏыхухъу зэтетщ икӏи, жыпым фӏы дыдэу гъэнщӏащи, уэ абы щхьэгъусэфӏ ухуэхъуну сэ къысщохъу. Щхьэгъусэфӏ?
Нтӏэ. Сэ щхьэгъусэфӏ сымыщӏэ, ауэ фызабэфӏ дыдэ сыхуэхъуну къыщӏэкӏынт. Тобэ-тобэ, Эмуизжэ, укӏатэ!
Сыт жысӏар? Зыри жысӏаӏым.